bwa gearbox yavuta kapena injini mufuna mapatsi a original bwerani ku nabale car breakers kulitu mapatsi onse a original from japan komanso german

aa kalata tinachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani tsopano kuchokera ku nyasalandeko okondeka didolido choango muliko bwanji anzathu bangate kumatchona inu Kukamba za ife abale anu kuno kumudzi, ayi, tili bwino ndithu, tikadapuma, kuzizira kokha basi, eeh, ayi, ayi, ayi, hehe, koma ndi nthawi yake, zina za aah basi, ndi mmwemo, nanga ndikupanga bwanji achimwene? Zilipo zina zake zimene tikhoza kukwanitsa kudziongolera, komanso zilipo zina zake zimene timangolola basi kuti chifuniro cha Wam'mwambayo chikakwaniritsidwe basi. Komabe tikuyamika kumwamba kuti kwatilolanso kukhala ndi moyo mu tsiku la lero. Zinazi achimwene sizimafunika kuzitengera mwachizolowezi kuti kumacha ngati mmene kwachera mu tsiku la lero ndiye kumafika pakudanso dzuwa ndikulowa. Munthune kaya ndiye pamenepa ndinganene kuti chani kaya koma mm zachitika kuno sizinayende achimwene. Mukudziwa inu masiku apitawa ndimadandaula paja kuti kumalo mlamu wanga uja Kafadala zinthu zake sakuziyendetsa bwino? Ndimadandaula kuti akukula Chinsinkhu kuno, koma ali pakhomo pangabe mpakana pano. Sizikumaonekanso bwino kwenikweni. Za banja sakambapo, za bizinesi kaya ntchito sakambaponso yi. Ngakhale sanasuzumire zimene inu ndi ine timalemberana mu kalata zanga, komabe pena pake ndimaona ngati mwina mwake walota. Ndinaona ngati mwina mwake ndikulemba kalata imene ija yodandaula ija adadziwa kuti obwantasa akudandaula. Ndiye pakatipa Ndinangodabwa akunditsanzika kuti basitu obwantasa, atchado athu andipatsa kandalama kena kake ndiye ndimafuna kuti ndiyambepo bizinesi, ndikufuna ndizikagula mbewu kumagulitsa. Ndinali munthu odabwa, koma kumbali ina ndinali munthu wansangala kuti mlamu wanga uja amene kwa nthawi yayitali wakhala akungokhala pakhomo pathu pano wapanga chisankho chokayamba bizinesi yake. Kufikira lero lino Tilinso achisoni kwabasi. Sindikudziwa kuti kaya mlamu wanga Kafadalayo chimamusaka ndi chiyani kaya. Akuti anagula bwinobwino mbewu ndiye kaya kuti akuti chinachitika ndi chani kaya koma asilikali ankhondo masolijala akuti kaya analusa ndi chiyani ndiye anangobweratu kumalo komwe a KT amapangirako bizinesi kudzathira nkhondo kumeneko. Ndikudziwa mwina inunso mukudabwitsika kuti nkhondo ku Nyasalande. Eya, nkhondo yolimbana ndi anthu amene analibe zida, kuwawotchera katundu wawo, mbewu zawo zimene amagula ndi kugulitsa, kusokoneza malonda onse, anthu kuthawa balala, kuthawitsa moyo. Zinalibe zomvetsa chisoni achimwene ulendo wa akafadala tindalama tochita kuthandizidwa ndi a chado poona umphawi wawo kunali kuthawa azimayi ndi ana kumbuyo kuthawa asilikali anga achamwaka amene amafuna kulipsira mkwiyo wawo kamba ka chipongwe chimene mmodzi mwa iwo anachitidwa abale ena amene adatenga ngongole ku mabungwe okongoza ena ngongole za bizinesi enanso amene anatenga katapira kumene kunali kuthawa kuthawitsa moyo katundu wawo yense masolijala kupondaponda basi kwaonetsa kuti aputa yolakwika ya batchangalawise anavuta asilikali osati sewero moti tukamba pano unano akafadala abwerako chabe manja ali nkhosi tindalama tothandizidwa tija akatisiya komweko kufera za eni yake nkhani zosawakhudza nkhani zoti sakuzidziwanso ayi amandifotokozera kuti ena amene amachitidwa chipongwe katundu wawo kusakazidwa, ndi ana amasiye amene makolo awo adamwalira kalekale, amasungana ana okhaokha, potopa ndi umphawi wadzaoneni, ulendo uno anayeserako kulima kachimanga kawo, atakolola anayesera kukaima nako pamsika kuti akagulitse china, ena mwa iwo apite kusukulu, koma ayi ndithu! Zachitika ndi zimenezo. Izi tidayankhulapo, nkhani zokhudza asilikali athu, Anthu enanso adalankhulapo kale kuti alipo asilikali ena abwino kwambiri amene amagwira ntchito yawo mwadongosolo komanso alipo asilikali enaake amene zochitika zawo zimakhala zosautsa, kuchita zinthu koma tsopano mosokoneza kwambiri. Ifeyo chabwino muchita kutikonza. Koma timakhulupirira kuti msilikali nayenso ndi munthu ngati ife tomwe. Yunifolomu siimamupangitsa kusintha kukhala chinachake choopsezera anthu. Zachitika ku Dowa, kumene anthu achitidwa chipongwe ndi asilikali si gawo limodzi la ntchito yawo, ndi zipolowe zofanana ndi zijazi anyamata a mademo akumachita zija. Ndendende, palibenso kusiyana ayi. Ndikudziwa mwina mukhoza kumanena kuti ayi obwantasa. Musakoke nkhaniyi kwambiri, ndiyaying'ono iyi. Ayi ndithu, si nkhani yaing'ono achimwene. Ndi nkhani imene kupanda kusamala ndithu ikhoza kutibaliranso zipatso zosakhala bwino. Asilikali monga wina aliyense, sali pamwamba pa lamulo ayi, ndiye kutengera malamulo m'manja mwawo ndi kulakwitsa kwakukulu. M'dziko mwathu muno achimwene, mulibemo nkhondo, kuti tingamakhale ngati tili ku nkhondo. Kuwotcha katundu wa anthu amene alibe zozitetezera ndi kulakwa kwabasi. Mantha anga amakhala kuti m'mayiko amene m'machitika zisokonezo, nkhani zake mmene zimayambira, zimayamba mozizira chonchi, anthu ena ake a dera ndi kulowererapo. Komanso ubale ukakhala wozondoka pakati pa osungitsa chitetezo ndi anthu wamba, sizimakhala zinthu zabwino ayi. Munthu nayenso ndi munthu, penapake amadzafika potopa, ulemu utachoka. Tsopano munthu wamba akatopa sizimakhala zinthu zabwino ayi. Tikumatha kuona mayiko amene ubale pakati pa anthu ndi masolijala oteteza dziko lawo udasokonekera. Sizimakhala zinthu zabwino ayi. Anthu akafika poganiza zobwezera sizimaoneka bwino ayi. Nchifukwa chake china chilichonse chimene chikuchitika ndi nkhani zimenezi tisaname ifeyo a Bwantasa tikumakhalabe anthu amantha kwabasi kuti kodi anyamatawa akufuna kupanga chiyani kwenikweni. Zilipo nkhanza zosiyanasiyana zimene asilikali a gulu la nkhondo amachitira anthu wamba, ena kuwadzoka matope, kuwauza kuti adzigubuduka, ena kuwakwapula dzolimba ngati mwina mwake apha munthu, enanso kuwapaka chitedze kumene, ena kuwakakamiza kuti adzijowajowa ngati abwantasa kwa nthawi yaitali. Timakhala chete chifukwa timakhulupirira kuti Nkhani zachitetezo ndi zachinsinsi ndipo sitikuyenera kuthirapo mulomo kwambiri. Zimenezi ndi zimene zimalimbikitsa kuti anthu enaake azichitidwa nkhanza m'dzina la chitetezo, ena osalankhulapo. Ufulu wa munthu sumatha chifukwa wakumana ndi msilikali wachitetezo. Ayi ndithu. Msilikali, kaya munthu wamba, aliyense amakhala ndi ufulu. N'chifukwa chake enaake akakhala okha, odandaula, okha oyimirira pa mlandu komanso okha oweruza zimakhala zinthu zovuta chimwene izi zomati ayitu asilikali nkhani zawo zimayenera kukhala zachinsinsi nakamba kale kuti zimakolezera timakhalidwe tina ndi tina tolakwika lero lino ngakhale mkatikati mwa gulu la nkhondolo mmachitika nkhanza koma chifukwa cha khalidwe ili loti zawo zimakhala zachinsinsi Basitu zimathera momwemo, ena okanika kusuntha mmaudindo kumeneku! Ena kuzunzidwa mdzina la ntchito, sangadandaule chifukwa amaopa, anauzidwa kuti za kumzinda saulula ndipo msilikali amayenera kusunga chinsinsi. Nkhani za katangale ukuku zimapezeka zokhodzokera chifukwa cha chinsinsi chomwecho, ena otalikitsa manja akafuna kusolola amapezeka kuti akugwiritsa ntchito kumeneku ku gulu la nkhondoku chifukwa amadziwa kuti palibe amene alimbe mtima ndi kukafunsa kuti kodi apa mmati zikukhala bwanji apa kumeneku. Kakhalidwe ka chinsinsi aka sikakukonza zinthu koma kakuwononga. Kukubwerako tikanakonda onse ochita za upandu m'dzina la gulu la nkhondo adzilandira chilango. Taonako ena mwa mapolisa akugwirana okhaokha mpakana kukagwira jere kamba kosokoneza zinthu. Ukunso ku gulu la nkhondoko zisamathere poti eee ndi masolijalatu amenewa amalangana okhaokha ayi ayi akalakwitsa ena akadzivomereza kuti talakwitsa ndipo adzilandira chiweruzo chogwirizana ndi kulakwitsa kwawo kutere kumene ndikulemba kalatamu ena ake kungomva kuti hi obwandetu amakamba za inu uku

Eeeish mabwana. Chabwino lirani inuyo ndione njoka imalira bwanji. Kungozindikira chimbama! Aaa mabwana. Sitikukhalatu m'dziko mmene muli nkhondo jamani. Mwachitika bwanji kodi? Ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande. kuvuta kunyasalande sungamvetse
bwa gearbox yavuta kapena injini mufuna mapatsi a original bwerani ku nabale car breakers kulitu mapatsi onse a original from japan komanso german nabale car breakers the home of the home of modern cars